daalụ rinne ọ na-abụrụ ive ekwu na-eme gị ọ na-abụ ekpota aja na-awụ n'ime ite ka onye ọzọ bịa kpota onye ọzọ bịa kpota aja ọzọ bịa kpụrụ aja wee lem ebe a. kọtụọ call ahụ nye m fon ahụ fans o setigokwenụ aja ka a na-ekpota awụ ya onye ọzọ ga-ekpotekwa bịa awụ ya hmm, ọ na-abụghị egbe a na-agba anyanwụ hmm,
onye ọzọ
aja ka a na-abịa ekpu enu ọ bụkwa edited video this is not edited video

ọ na-achọ ime aja aja na okwute ka ọ ghọọ rice ogbe ọ na-ataka n'etu nwa ka anwụ na letu ọ na-abịa achọ ime aja na ive ka ọ ghọrọ rice ọ bụrọkwa edited vidio ị ma na o nwe ndị na-asị ma ọ ga-emezikwe ka ọ ghọọ rice aja okwute na avịvịa ọ chọ ime ka ọ ghọrọ rice na-enekwenụ anya ọ bụrọ edited vidio
Kee ngaji anyị ji eri ya. Kee ngaji e ji eri ya.
Kee staff m ji akọmanda. Hmm, ọ bụla ezigbo ive dị ive m ji. Ka nna abụ ọda bifo eriwe ya bụ ive. Ọ sị ka ya na-alụba ọda bifo eriwe ya bụ ive. Nne nwaanyị o lukwa ka ọ na-elu ọ na-aga chọọ ibe ike jee na ike. Akwụ na-agacha na ikiri ya chọba nnụnụ ọnụ ogonogo.

na-ene ya ebe ọ nọ ọ bụrọ edited video ọ chọọ ime aja na okwute awụyala n'ime ive ka ọ ghọọ rice na-enekwenụ ya anya o ma bịa tụrụ nzu nne nwaanyị anyị wee jee mee ka anyị si eme mgbe ana m akọmandị gị by the power rested on me in our temple n'ogboni fraternity i speak and i declare

egbe na ịgbara anyanwụ a na-eli eli ọrọn rice dị ire ọgbakọ obere ihe ọ dị egbe na ịgbara anyanwụ nke nke anyị si nyaahụ stew ọba bụ nke taa anyị stew ofe akwụ ka anyị siri ụnyaahụ na bụ okwute n'unu ji na bụ anụ na-abụ and ọ bụ aba anụ ka ọ wee ọlụlụ ụdị anụ nna like

ili enyi na-aga egbe na ịgbara anyanwụ ọ ka o mere fast nekwenu bịa nene o okay nke ọ power pasịrị power okay unu ga-ahụ contact ebe anwa m dropụọ video na m tinye nọmba ya ozugbo ozugbo ọsala ọkụ o nwere Bible e ji a-command ego Mm, egbe mana a na-adị ọcha wee na-eyi uzu nke ahụ mm. unu ma na m ji nwaanyị Hmm.
Hmm? okay o nwere Bible e ji a-command ego e ji a-command ring ọ invocation mystic through india eh. ọ Bible ahụ gosiri gị n'ime hmm. mgbe ji a-command ya ring ring ọbụla m mere order pụta na ya ego amount ọbụla m mere order pụta na ya so mana ọ nwere ka m si kwakọ n'abalị so anyị emetụ ụlọ nke abụọ aka ọ tere ndị ọcha like echi a-command ya na global nta anaghị nke nke

Prince ọ ka i rikwuo ọ wụrọ obere ihe ọ wụrọ obere ihe aja ka anyị na-eri onye prince ya elikpọzi ọgụnụ dị onye nwe ọrụ ibi agụ
chele onwe ya na-eme ebe francis na nri enye ebe wee kweta bịa jide a na-eri eri ngwa jidenu as akpa mma join him and eat before we confirm ngwa prince francis na enu m ọkwụnụ na-abịa ka nri enu ngwa na enyi
ọkwụnụ na-abịa
ọ tọ- ọ tọrọ ụtọ elegere ọ nri mmụọ aja na okwute ka anyị na-eri ka anyị na-eri ọ na-atachakwa aja nwa na rice
anyị na- anyị na-atatakwu ya ihe ọma nọ ebe egwu ga na-eme I've done that o ọ bụrụ na ọ chọrọ ego ya eme ego adị n'ime ya